ndụ ba anyị ndeewolu achị m la o nwere mgbe e lekere anya wee shi la ụmụ agbọghọbịa mmadụ ime ma ọ wụlụ ụmụ nwoke lata ka krismas akarịa la achị ọ wụlụ onwe ndị mma erote i rotela o nwere mgbe e chiri ihe e wee shi la ihe a gara eme ewu onwe ha ala nwa agbọghọ ndị ime onye ọbụla ntụwara ihe ime la alụghị maka na ụmụ agbọghọbịa ndị mma eshikwo eshikwo e le eshikwo ndị mma amụsa la ụlọ a la-amụsa and ala achị anyị labatara nwa amụrụ n'ụlọ dutula ndụ ba ndị achị shi la nwa amụrụ n'ụlọ wụ ihe ọma ka ọ wụ ama ka nwa shi la-abịa nwa ahụ wụ ihe ọma and ọ na-emekwelụ nwa ọwụla amụrụ n'ụlọ ị bịa hụ ha na-ego moto ha na-enwe ego ha na-eje obodo oyibo o nweghị ihe ha ala emeghe ndị achị ewee lelekịa shị la nwa amụrụ n'ụlọ ka wụ nwa ya woo mee mgbe ahụ ụmụ nwoke niile disemba ha goo moto goo ihe niile chibata gbado ọkpa la aja atụwa ụmụazị ime mgbe a hụrụ la ihe emechi iwe chi wee tụgharịa shị ị tụwa ha mmadụ ime ndị age grade abịakwute wụ age grade abịakwute wụ ị ya-alụrịrị ịma ọla ha ọkwụsị ha ya akwụsị ya akwụsịlata mana ha ala alụzi ọ ka ama m na ọ ka mebeghekwa ba anyị ọ ka mebeghekwa ebe anyị na le ya agbata mmadụ chike kpọrọ ije ga ewere ije gwọrọ ọgwụ ego ala emebeghe ụdị ya ọ ka mebeghekwa na uh, ihe ofeke ofele mma efele na fesbuk mana ashị m ndị ụlọ amụtalakwa ya emebelekwala ọ wụ okwu agwa ba anyị agwa ba anyị dị ike agwa be anyị na-achọ ụchọ achị na-emekọta nwanne ndụ achị o bụ ndị achị na-awụ yarara yarara mana o nwere ihe mmerụ mmewezi m iwe la achị ha achị ere ndị achị agwọwakwa ọgwụ ndị achị agwọ agwọ ọgwụ mgbe izizi ị gwọcha ọgwụ ị gaghị arụ ụzọ mkpokoro ahụ kpaa ị ya-asarịrị asịsa ọ wụ ka ị ghara ịsa asịsa ị gbagha ọkpa la achị gbam mana nza emebere ma echichi ma onye o kwesịrị ka echie ma onye ekwesịghị ka echie shi bido metọrịba metọrịba metọrịba metọrịba nze emetọrịbara ihe mmetọrị ha agwa awụrụ nwayọọ laala maka agwa lawa nsọ lawa chikwu mma alụrụ obodo ọgụ o were nwayọọ kwụcha la akụkụ ulu la-ekweta m na chineke rụziri kwụcha la akụkụ shi ndị achị ngwa leelụ mgbe niile ji mgbe ehohe anya ala ebe ọkwalụ mgbe gboo onye achị lọrụ la moto asidenti mee ma nya anwụla shi ulu erote ehe agwa ndụghachi alaba ka nwanne m bido gbuwe nwanne bufuwe ọbara mefuwe ihe ọbara ya bido laala laala laala laala ji la-egbuzi ma nwunye ya ala ala ji ile e, e, nwunye la ji la-egbuzi ụmụ ya ala ala mebi ụfọdụ ọ wụ ka e were kpata ego e rukwe mgbe a kpataghị ego i gbughala ọbara o nwerịrị mgbe ọbara mma be disgrace anyị bidokwa ha kegharịa anyị bido ha chejie anyị ha kawụkwa ụtụtụ ndị igbo ulu ala alụkwala olu m ka ndị igbo m bidoro gbushishiwa ọbara ọbara la-awụshishi ọbara mgbe e, ọbara ọbara mmadụ dịzi ka ọbara ọkụkọ n'ala igbo njekwala ka njekwala ka ihe ihe mmemme anyị emeghe ememe anyị anyị bido ha kegharịa ha awụkwa ụtụtụ mana ka m gwawa eziokwu hmm? ka m gwa mba ọrụ wa akala a maka ishi la-ewe iwe gị egbuo mmadụ gụlachikwa alụ ekwela uru adakụ adamma ada na-ekwu eziokwu ada ada mara mma ada adakụ adamma ada